mu nyengo imeneyi imene ndi nyengo yakusala kudya kwa msilamu wina aliyense pokwaniritsa lamulo la mulungu subhanahu wa taala pa fi taati llahi tahlul haya tikhale tikukambirana zokhuzana ndi eh, fadailu shahri ramadhan kupambana kwa mwezi umenewu mwezi wa ramadhani

qala mtumiki adayankhula kuti amin mawu onena kuti amin amatanthauza kuti allahumma stajib o allah tiyankheni duwa yathuyo o allah tiyankheni pempho lathulo kuli ena akumanena lero lino iyayi mawu amene wa ndi bid'a osamvera zimenezo mwauze kuti iyayi osamvera zimenezo iyayi zimenezo osapanga zimenezo mukamawerenga qur'ani tafsir sura taha uh, nthawi ya sayyidina musa alayhi salatu wassalam pamene eh, mulungu subhanahu wa ah, ah, mulungu subhanahu wa ta'ala kuyankhula zokhuzana ndi musa alayhi salatu wassalam eh, mapeto kwake sa- mulungu subhanahu wa ta'ala adayankhula kunena kuti no qad ujibat da'watukuma eh, kuti da- duwa yanu imene mmapemphayo yayankhidwa pamenepo allah akumuwerengera harun ndi musa alaihi salatu wassalam kumachita kuti duwayo ankapanga ni musa alaihi salam chifukwa chani harun walowa nawo eh, chifukwa chonena kuti no sayidina musa amati akapanga duwa ija ndiye sayidina harun alaihi salam ankapanga kuti amin amavomereza kuli anthu ena zimenezo lero lino akufuna kubweretsa fitna pakati pa umma wa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam zimenezi mwina zimachitika chifukwa chotsata zilakolako za mitima e, kapena mwina kufuna kutchuka kumene kapena mwina kufuna kuti ayi ndioneke kuti ine ndi wozindikira ambiri akungowerenga buku limodzi ndi kumapanga mwano ndi kumatukana asilamu tipewe zimenezo mulungu subhanahu wataala atiteteze pakufunika kuti munthu awerenge bwinobwino aphunzire bwinobwino ndi kumakayankhula ndiye mtumiki saa salam apa akuyankhula kunena kuti chani amin o allah tiyankheni dua yathu

falamma artaqa ad-darajata ath-thalitha pamene mtumiki adakwera pa step number 3 pa mimbali paja qala amin mtumiki akubwereza mawu omwe aja onena kuti no amin falamma nazal ndi masahaba akuti tsopano pa nthawi imene mtumiki anatsika kuchoka pa mimbali kuti wamaliza watsika tsopano qulna ife tidayankhula kuti ya rasulullah o iwe mtumiki wa allah laqad sami'na minka alyawma shay'an ma kunna nasma'uhu lero lino tamva kuchokera kwa inu mtumiki wa allah chinthu chimene sitija- sitidachimvepo mbuyomu mwakwera step yoyamba amin allah tiyankheni dua yathu step yachiwiri amin allah tiyankheni dua yathu step yachitatu amin allah tiyankheni dua yathu zikutanthauza chiyani zimenezi ya rasulallah masahaba akufunsa kufuna kuti mtumiki saa salam awafotokozere bwinobwino naam qala ndikuti mtumiki adayankhula kunena kuti inna jibrila alaihi salamu aradhali ndithudi jibril mtendere ndi madalitso zikhale pa iye anabwera kwa ine faqal ndiye jibril adayankhula kunena kuti bauda man adraka ramadana ayikidwe kutali munthu amene wa, wa, yani, ya, ya, wa- waipeza ramadhani munthu amene iyeyo wafika mwezi wa ramadhani falamu yughfaru lahu koma sadakhululukiridwe chifukwa cha makhalidwe ake onyasa dua imene jibril alayhi salam akupanga bauda aikidwe kutali achosedwe ndithu atalikitsidwe yani ndi chisoni cha allah atalikitsidwe ndi mtumiki muhammadi saa salama wina aliyense amene mwezi wa ramadhani wamufika koma sadakhululukiridwe kusakhululukiridwako chifukwa cho suul adab kusowa chikhalidwe kusowa mwambo kusowa adab kusowa ulemu kusowa kuuleme, kumlemekeza allahu subhanahu wataala ndi mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam naam amene atalikitsidwa ndi chisoni cha allah ndiye akuti mtumiki saa salam atamva dua imeneyi kuchoka kwa jibrilu alaihi salatu wassalam iye akuti qultu amin ine ndidayankha kunena kuti allahumma stajib o allah landilani dua imeneyi ena amafunsa eh, oh, kuti zomapanga dua ena ndikumapanga amin zikuchokera kuti uu, musayambise mafitna zinthu zopanda pake eh, nthawi imene mukumachedwa ndi kumanamizana nkhani zimenezi mukanakhala kuti ati mwatenga subha ndi kumapanga subhanallah subhanallah subhanallah mukanapindula mwezi wa ramadhani ndi mwezi wonena kuti munthu azindikire kunena kuti no yani nthawi yokolola yafika nthawi ya mwana alirenji cha ndi imeneyi nthawi ya kumsika kwalowa chi- kwalo- kwalowa eh, mati kwalowa chipwirikiti munthu kungopereka kakang'ono malipiro phwi nthawi ija yafika ibada imene munthu amapanga malipiro ake mulungu amalipira mongokhutula yani ibada ya sunna imene munthu amapanga mwezi umenewu allah amangokhutula kungotembenuza milomo yanu yokunena subhanallah malipiro ochuluka kukhala ndi family yanu ndi kumapanga madhikiri m'nyumba malipiro ochuluka kukhala ndi kumamfunira zabwino mtumiki muhammad saa salama malipiro ochuluka ndiye iwe yani zonse zimene allah wakhutula mmenemu chisoni chonse chimene allah wabweretsachi iwe osapanga kukena kalikonse kabwino kusonyeza kuti allah akukhululukire Ah, iweyo utalikiri- ut- utalikitsidwa ndi chisoni cha allah ndiye mtumiki adanena kuti amin allahumma stajib falamma taqaitu thania mtumiki akuti kenako pamene ndinakwera pa stepe namba 2 qala jibril anapanga dua kunena kuti bauda man dhukirta indahu e, atalikitsidwa ndi chisoni cha allah atalikitsidwa ndi mtendere wa allah wina aliyense amene, amene umati dzina lako iwe mtumiki saa salama likatchulidwa pa iyeyo

zokangana ndi asilamu anzanu zonyoza asilamu anzanu kumatukana asilamu anzanu taya tachosani zimenezo zisakhalemo mu mtima mwanumo msilamu wina aliyense mukamuona muziyembekeza muziganizira kuti ameneyu ndi opambana kuposa ine ndi chipembedzo chimenecho kuzichepetsa ndi apa duwa ikunenedwa kuti na aliyense amene eh, amati mtumiki akatchulidwa dzina lake likatchulidwa iye osamfunira zabwino mtumiki saa sallam kapena akaona anthu akumfunira zabwino mtumiki saa sallam ndiye mumtima mwakemo ndikumazaza ndi mkwiyo kumazaza ndi mawu onyasa kumayankhula zinthu zosakhala bwino ah, amene mumtalikise ku chisoni cha mulungu subhanahu wa taala ndiye mtumiki anayankhula kuti amin allahumma stajib o allah ah, muyankhe dua imeneyo falamma ra- ah, irtagaitu kaya ndi kuti pamene ndidakwera ine thalitha kupita pa uh, st uh, step number 3 qala pamene jibril anayankhula kuti bauda man adraka abawaihi atalikitsidwe munthu amene wapeza makolo ake awiri makolo akewo eh, ni, uh, wawapeza ukalamba adraka abawaihi lkibaru e, makolo akewo wawapeza ukalamba au ahadahuma kapena mmodzi wa makolo awiri wa iyeyo wampeza koma ali okalamba mayi yako kaya ndi bambo wako akalamba ukuwaona falamu yudkhilahu aljannata koma sanagwire ntchito yoti ikamulowetse ku janna kuwapangira zabwino makolo ameneyo atalikitsidwe ndi chisomo cha mulungu subhanahu wataala qult mtumiki akuti ine ndi pamenepo ndidayankhula kuti chani amin o allah muyankhe duwa imeneyo mmene mukayang'ana mu hadithi imeneyo yani tikuphunzira kuti ayi anthu ena kumapanga duwa wina nkumanena kuti amin palibe cholakwika pamenepo palibe cholakwika hadithi hadithi imeneyi rawahu ibnu hibban adayilandira ndani imam ibn hibban fi sahihi mbuku lawo Ah, akuti no wayudkhilahu aljanna mawu onena kuti yudkhilahu aljanna kutanthauza kuti chani ya'malu ma'ahuma amalan kugwira ntchito pamodzi ndi makolo awiri yudkhiluhu ya- yadkhulu bisababihi aljanna ntchito imene chifukwa cha ntchito imene angakalowe ku janna ndiye mukapeza makolo anu awiri talimbikirani kuwapangira zabwino mulungu subhanahu wa ta'ala atidalitse mulungu subhanahu wa ta'ala azitiyanjanitsa ngati muli ndi funso ndemanga tafunsani mafunso azayankhidwa